Фӏэхъус гуапэ фызох ди нэтыным къеплъ, къедаӏуэ псоми. Адыгэпсэм зыщигъэпсэхуу, зэхэщӏыкӏым зыщиужьу, Уи гукъыдэжым щыхэхъуэу дэ диӏэщ Адыгэ театрыр. Гуапагъэмрэ хуабагъэмрэ къызыщӏих театрым и бжэщхьэӏум ущебакъуэкӏэ, уи унэжь уекӏуэлӏэж фӏэкӏ умыщӏэну, унэфӏэгуфӏэу, уи гур тыншу апхуэдэщ. Театрыр ебгъэщхь хъунущ зы унагъуэшхуэм. Сыту жыпӏэмэ, унэм ущӏыхьэжа иужь, уи унагъуэм ис цӏыхур къызэрыпӏущӏэм хуэдэу, гуапэу урагъэблагъэ абы щылажьэ артистхэм. Ди нэтыным и хьэщӏэщ Щоджэнцӏыкӏу Алий и цӏэр зезыхьэ Лъэпкъ драмтеатрым и артист, театраплъэхэм фӏыуэ ялъагъу Къардэн Заур. Япэ дыдэу уэ узэплъауэ щыта театрыр сыт хуэдэт? Япэрауэ, Тхьэм уигъэпсэу, жызоӏэ, Иннэ, гулъытэ къызэрысхуэпщӏамкӏэ, фи нэтыным сыкъызэревгъэблэгъамкӏэ. Япэ дыдэу жыпӏэу щытмэ, япэ дыдэ, дауикӏи, сэ сыбалигъыу телевизоркӏэ сызэреплъар. Ди адыгэ театрым, ди адыгэ артистхэм япэ дыдэу иджы театрым къыздолажьэ, ар ауэдэ хъуну сэ си фӏэщ хъунтэкъым, ауэ театрым къыздолажьэ, мис а телевизорым щыслъэгъуар я Алыхьым куэдрэ дяпэ иригъэтхэ. Япэ дыдэу щыслъэгъуар, си гум къинэжар Железные женщины жыхуиӏэ спектаклыр Зэманыфӏ дэкӏащ абы лъандэрэ. Дэ ди зэманым сыщӏалэ такъырыуэ унагъуэ псор бгъэдэтӏысхьэти, зэманыр ящӏэт, а зэманым адыгэ, адыгэ программэ зэрыщыӏэр ящӏэт, адыгэ спектаклхэр къызэрагъэлъэгъуэныр ящӏэти, а зэманым тӏысти, щеплъми сэри сабгъэдэлъадэ, сыӏужыжмэ, сытӏыс. Сытурэ ауэдурэ а телевизорым сеплъи, абы сэ ауэ сыдихьэхт. Ар сэ абщыгъуэ зыхэсщӏэтэкъым, сыдихьэхт а спектакль адыгэбзэкӏэ, ахэр сфӏэгъэщӏэгъуэну, сеплъу, а железная женщинэр зэи сигу ихужынкъым ар щыслъэгъуам, мыр дауэ мыбы ящӏыфрэ, мыр дауэ мыбы зэращӏыр жысӏэу сфӏэгъэщӏэгъуэну сеплъуэ, аркӏэ пычыгъуэ-пычыгъуэу Хьэфотэ сымэ, Балъкъэр Юрэ, Мэшыкъуэ Фенэ, Акӏэ Тӏыхъужь Алий мыгъуэ, Къэздэхъу Сулътӏан, пычыгъуэ-пычыгъуу, Кӏунэшхуэ. Мис ар пычыгъуэ-пычыгъуу, мис ар къигъэлъагъуам абыхьэм сфӏэфӏыпсу сеплъу щыта сыдихьэхыу. Хэт ищӏэнт а зэманым сэ иджысту Алыхьым и шыкуркӏэ иджыри къыдолажьэ, Балъкъэр Юрий ди театрым мылажьэу щытми, здэлажьэ театрми дызыхуозэ икӏи зы концерти дыщыхэти къохъу. Мыпхуэдэурэ япэ дыдэ сызэплъар арау жыпӏэ хъунущ железные женщины жыхуиӏэм. Уэ уи цӏыкӏущхьэр дауэду Заур зэрекӏуэкӏар? Моуэ гушыӏэ уфӏэфӏу. Сызэрыцӏыкӏурэ гушыӏэр сфӏэфӏт. Гушыӏэр дауэду зэрысфӏэфӏтэр? Си ныбжьэгъу сыщыдыхьэшхыну сытэгъуэдэ сфӏэфӏуратэм, сыдэгушыӏэн сфӏэфӏт, си ныбжьэгъу згъэгуфӏэн сфӏэфӏт, сыдэгушыӏэн сфӏэфӏт, тӏэкӏуи сыдыщӏэпӏэскӏуэни сфӏэфӏт, ауэ дэ хэмыту дауэт, узэрыныбжьэгъуу сыту.

Адэкӏэ уи ӏуэхур къызэрекӏуэкӏам щыгъуазэ дыкъэщӏ. Сыщӏэтӏысхьащ мы Налшык дэт Северо-Кавказский государственный институт искусств и культуры жыхуиӏэм сыщӏэтӏысхьэри, сызыхэхуар Шэрджэс студиерат. Шэрджэсым щыщ студие ирагъэджэну мурад ящӏауэ Шэрджэсым щыщ къагъэкӏуат, ауэ Шэрджэсым цӏыху пщыкӏутху яхуригъэкъуатэкъым студиеми. Абы сэ сыхэхуа хъуащ. Нэгъуэщӏ щыӏэтэм. Набор нэгъуэщӏ щыӏэтэм. Мы сызыхэхуар Шыбзыхъуэ Басиррэ Беллэрэ я курсырат. Иныкъуэр мыбыкӏэ дыщыщт, иныкъуэр шэрджэсым щыщти, цӏыху пщыкӏутху дрикъури, дыщеджа хъуащ. Иджысту дэ ди театрым уэ къыбдэлажьэхэм ящыщ яхэтэ а зэманым? Уздеджа яхэтэ? Сэ сыздеджа иджысту театрым зыри къыздэлажьэкъым. Шэрджэс театрым мэлажьэ, ауэ мы ди театрым зыри къысалажьэ. Ущеджэм щыгъуэ уэ сыт хуэдэ диплом лэжьыгъэ бгъэлъэгъуауэ щытар? Э, диплом лэжьыгъэу дгъэлъэгъуахэр Инна, ӏутӏыж Борис ейуэ Гуащэмыдэхьэблэ, акӏэ Мольер ейуэ Тартюф, акӏэ Нало Заур и новеллэхэр Лӏыжьитӏым и хъыбар, ӏэфӏынэ и нэ фӏыцӏитӏыр. Адэкӏэ бзэм теухуауэ дипломнэу диӏащ Бещтокъуэ Хьэбас и Мывэ лъэхъэнэр. Бзэ дахэ дыдэ, ауэ гугъущ, гугъущ Бещтокъуэ Хьэбас и бзэр. Бзэ дахэ дыдэкӏэ тхащ ар. Ину дэ ди бзэр игъэлэжьэн щхьэкӏэ, сценречь жиӏэ, диӏащ та дипломнэу. Артистым и къалэн нэхъыщхьэу и нэгу зригъэужьыну, адыгэбзэм шэщӏауэ, шэрыуэу цӏыхубэм яригъэщӏэныр, мыдэкӏэ театрым щеплъым дей езым зыщилъагъужу, и ныкъусаныгъэр зыхилъэгъуэжу щытын хуей. Иджы уджэгуу сценэм ущитым де, театраплъэм и нэгум ущӏэплъу щытмэ, бгъэзащӏэ ролыр къохъулӏэрэ къомыхъулӏэрэ пхузыхэгъэкӏрэ абдеж? Дауэ, Инна зэбжесӏэныр. Абы дэ, актерхэм, диӏэщ ар еджапӏэ лъандэрэ, узэреджэ лъандэрэ къыбжаӏэ зрителымкӏэ гъэза Блыныр ар четвёртая стена, абы зыри уэ плъагъун уиӏэ. Уэ уиӏэщ. Джэгупӏэ уиӏэщ, лэжьыгъэ уиӏэщ. Мис а уи джэгупӏэмрэ уи лэжьыгъэмрэ уэ богъэзащӏэри, спектаклыр абдеж щыбоух. А четвёртая, абы зыри умылъагъумэ нэхъыфӏщ, фӏырыфӏкӏэ. Еплъи щыӏэщ, а зрителым яхэплъи щыӏэщ, я нэм щӏэплъи щыӏэщ, зэрыдыхьэшхми, зэрыгуфӏэми, зэрыгъми еплъи щыӏэщ. Уей мыр гъатэм, мыр гуфӏатэм жу жызыӏэ щыӏэщ, ауэ Сэ куэдрэ къысхуихуэкъым ауэдэ. Сыплъыуэ зыхэзгъэкӏыу хэт ауэдэ сыплъэм. Сыджэгунумэ, си лэжьыгъэр згъэзэщӏэнурэ си лэжьыгъэр згъэщӏэщӏэну сыкъикӏыжыну. Сэ зэзэмызи къысхуохуэ. Дыцӏыхущ дэ, япэрауэ. Итӏанэ дыщыартистыр. Зэзэмызи къытхуохуэ абы ди нэхэр зэхуэзэу е дыхьэшх макъыр плъагъуу е зыгуэр къыпхуохуэ, ауэ ар зэрыхъукӏэ щӏыбохъумэр яджэ Уи лэжьыгъэр богъэзащӏэ. Дауикӏи тхьэкӏумэкӏи зыхыбох а зрителым къызэращтэр, къапщыщтэмэ комедиер зрителыр дыхьэшхыу, зрителыр гуфӏу, дыхьэшхыу, ар тхьэкӏумэкӏэ, ар уэ щызыхэпхым дей, щызыхэпхым дей, уакӏэ уи лэжьыгъэр уже нэ, зрителым къиӏэтащ жаӏэ абы.

Мыдэ ауэдэу къыпхуохуэ абы а зрителым къыщыбдиӏэтам дей, уджэгуну дауикӏи нэхъ тыншщ. ӏэджэкӏэ нэхъ тыншщ. Сыт хуэдэ комедие иджыпсту театрым иӏэу щытми къыдаӏыгъ. Къыдаӏыгъ. Зигъэпсэхуну зрителыр къокӏуэ. И нэгу зригъэужьыну зрителыр къокӏуэ. Махуэ псом лэжьа, тхьэмахуэ псом лэжьа, Сэ сеплъыну зызгъэпсэхуну комедием теухуауэ иджы сызытепсэлъыхьыр. А зигъэпсэхуну къэкӏуар болъагъу, абы еплъыну къэкӏуар болъагъу. Зыхыбощӏэ, тхьэкӏумэкӏи зыхыбощӏэ, гукӏи зыхыбощӏэ, ӏэпкълъэпкъкӏи зыхыбощӏэ. Куэд щӏауэ услъэгъуа? Гугъагъ?

Сэ мыбы сыкъызэрыкӏуар зи жэрдэмыр уэрэ, хьэмэрэ Тӏэтӏушэ? Дауэ зэрыбжысӏэнур? Зыгуэр Тӏэтӏушэ жесӏат. Си гум къыщӏетхъ модэ цӏыхубз и закъуэу.

Да. Арат-тӏэ, звеноводу ущылэжьам щыгъуэ, уи звеном сыщӏыхыумыгъэхьар? Арат, арат. Сэ уэ нэхърэ ӏэджэкӏэ сынэхъыжьщ. Нэхъ щӏалэгъуэ къэбгъуэтатэмэ. Мыбы жиӏэм еплъыт, цӏыхухъур жьырэ-щӏэрэ къызэращӏэр илъэс бжыгъэра, ӏей? И гур щӏалэмэ, сэ си гугъэмкӏэ Заур, уэ абыхэм уащыщ. Уэлихи, гушыӏэшхуэ пхэлъым уэ хьэбиби. Егъэкӏуэкӏ. Заур, уэ ущыджэгукӏэ А текстыр дахэу екӏуу зэрыжыпӏэм нэмыщӏкӏэ, уэ уи псэлъэкӏэм и гъусэу уи ӏэпкълъэпкъри мэджэгу. Цӏыхубэм нэхъыфӏу укъыщӏалъагъухэм и зы нэщэнэщ ар, сэ зэрысщӏэмкӏэ. Макъамэ сыт зыгуэр къеуэу щытмэ, ещхьыркъабзэу, егупсысу зыбощӏ. Жыпӏэр зиӏысыр сыт? Режиссерскэ лэжьыгъэ куэд хэлъщ абы. спектаклыр ягъэувынущ ипэкӏэ и щӏыбагъым щыӏар ящӏэ щӏащӏэни щаӏым ар абы ар абы щӏащӏэни щаӏым режиссерскэ лэжьыгъэ режиссерым куэд къыбжеӏэ мыпхуэдэу мыпхуэдэу макъамэр мыпхуэдэу мыпхуэдэу зыпщӏым нэхъыфӏт иумыгъэлейуэ Егъэлеижьу щӏэшыныри ари, ари дахэу ара, мыкӏэ мы уэрэдым нэхъ екӏур мис моду щӏы, мыкӏэ мы макъамэм нэхъ екӏур моду щӏы, жу режиссёрым къыбгъэдилъхьэращ а дауикӏ зэлъытар. Актерым и закъуэкӏэ ар ищӏкъым. Актерым и лэжьыгъэ, и лэжьыгъэр режиссёрым къыбгъэдилъхьар, режиссёрым иригъэлъэгъуа гъуэгум зэрыхузэфӏэкӏкӏэ темыкӏыу ар зрителым ябгъэдилъхьэныращ. А режиссерым жиӏэу-жиӏэу ар зымыгъэзэщӏэф актери щыӏэщ-тӏэ ауэду хъууэ щытмэ? Дауикӏ. Нтӏэ? Ауэдэншэуи хъукъым. Ара сэ а щӏыжысӏэр? Апхуэдэншэуи хъукъым, дауикӏ, ауэ куэд, куэд елъытащ ар режиссерым. Спектакль куэд щыӏэщ псори елъытауэ режиссерым, актерым къыхищӏыкӏыу, къыхищӏыкӏыу. жэщ махуэ имыӏэу къыхищӏыкӏыу, мис мыпхуэдэу, мыпхуэдэу жи къыкӏуэцӏех, къыкӏуэцӏех, а актерым зыгуэр хэлъыххэу щытмэ, щыӏэщ режиссёр, къыкӏуэцӏихынущ ар абы. Зы спектаклым зыри зыхузэфӏэмыкӏа актерыр адрей спектаклым щыӏэщ режиссёр къыхихыфауэ, мыр зиунагъуэрэ, мыр модэ джэгу тщӏакъым, мыр модэ хузэфӏэкӏын тщӏакъым жу куэд елъытащ режиссёрым. Ущыджэгу спектаклхэм уэ езым нэхъ къохъулӏэу убжу сыт хуэдэ образхэр щыбгъэзащӏэрэ, Заур? Уей, къызэхъулӏэр комедиерам. Иджыпсту, мис, мы зэман дызэрытым къызэхъулӏэр комедиерам. Нэхъыбэу сызэрыджэгури комедиерам. Ауэдэу драмэ, трагедие, сыт ауэдэу иджыпсту спектакль сызыхэт ауэдэу щаӏым театрым. И нэхъыбапӏэр комедие сызыхэтри ара? Театреплъхэм жаӏэу зыхыбох. Заур И цӏэр зыхэпхамэ, абы къыкӏэлъыкӏуэр гушыӏэс, жари. Сыт жаӏэу щытми, фӏы къыпхужаӏэми, ӏей къыпхужаӏэми, зрительра псори зэлъыта. Зрителыр, народ, цӏыхубэ. Цӏыхубэм жаӏэра, цӏыхубэ, ауэ къоплъра. Уиӏэтынуми зэлъытар, ухигуэнуми зэлъытар цӏыхубэра. Ауэ Заур тлъагъукӏэ дыхьэшхыну, сыт жаӏэу, мис ауэдэу цӏыхубэр къыщыкӏуэм дей, дауикӏи, ар сэ си гуапэщ, ауэдэу къызралъытэр, гушыӏэфӏэкӏ Си нэгум зэрамылъагъури ари си дежкӏэ щытхъушхуэщ иджы гуфӏэгъуэшхуэщ. Ауэ сэ иджыри си гугъэр хэсхыжакъым. Къапщтэу щытмэ, сыджэгунут драмэ, трагедие, сыджэгуами сфӏэфӏт иджыри сыджэгунут, ауэ комедие фӏэкӏ щамылъагъукӏэ, ар къыщызэхъулӏэкӏэ сыт пщӏэн, сфӏэфӏыпсуи соджэгу, ауэ зэрыжаӏэкӏэ ари а комедиери, комедийный актерри мыштамп ӏейуэ къызолъытэ сэ. Зы лъэныкъуэкӏи Цӏыхур уеплъыщтмэ, бгъэдыхьэшхыфыну ар мыштам, гугъу дыдэщ. да, мыштамп ӏейуэ къызолъытэ. Аркӏэ Алыхьым жыхуиӏар хъунщ, зыгуэрым гу къыслъитэнщ, зы е драмэ сыхагъэхьэнщ, е сэ Иджы сщӏэмыгъуэрэ. уэ уи ӏуэхур гугъу хъуащ, цӏыхубэм ди деж къызэрыкӏуэжрэ угушыӏэу фӏэкӏа укъамылъэгъуамэ, мыдкӏэ иджы уи фӏэщу драмэ сыт, трагедие ухэту щытмэ, Сыт мы Заур мыгушыӏэу мыр, дауэ жаӏэу укъамыщтэжынкӏэри хъункӏэ, ауэ? Э, щыӏэм ауэдэ зыгуэри щыӏэм. Къысхуихуащ ауэдэ спектакли, етӏуанэ актым сыкъихьэт, сыгубжьауэ, мис иджыпсту сэ зэуэ сыгубжьауэ сыкъихьэт, и екӏуэкӏт абы зы дакъикъэ тӏощӏкӏэ, ауэдэ защӏэу екӏуэкӏт, губжь щӏэлъу дызэфӏэнэу сыту, ауэдэ спектаклт. Сыкъихьэри зрителыр дыхьэшхын щӏадза. Дыхьэшхын щӏадзэри хуэмурэ гу лъыстауэ зыкъезгъэщӏакъым, дауэ зыкъебгъэщӏэнт. хуэмурэ тӏэкӏуатэм, тӏэкӏуатэм, тӏэкӏуатрэ, тӏэкӏуатрэ хуэмурэ къагурыӏуа. Абы дыхьэшхын лъэпкъ, дэ дыхьэшхын лъэпкъ зэрымыхэлъыр ди ӏуэхум къагурыӏуэри, абыкӏэ Тхьэм и шыкуркӏэ зыри дыхьэшхыжакъым, зэрыкӏуэн хуейм хуэдэу дыкӏуэри.

Артист жыхуаӏэр ара? Щӏэпхъумэфа. Унэм ущыкӏуэжам и дежи, Заур, репетицэ жыхуиӏэм уэдэ щебгъэкӏуэкӏ къэхъурэ? Щызогъэкӏуэкӏым, дэ, унэ лэжьыгъэ. Хэти щыӏэщ къызэхъулӏэр, къызэхъулӏэ абдей театрым занщӏэу къехъулӏэу абдей щызыфӏокӏ, абдей и лэжьыгъэр абдей щызыфӏокӏри, театрым къакӏуэ мэлажьэ, унэм кӏуэжмэ, и щхьэ ӏуэху зэрехуэ, ауэ. Сэ иджыри спектакль къысхуихуакъым. Спектакль сыхуэдэ сыхэмытами, унэм семылэжьауэ. Унэм, мис модэу, модэу пщӏам нэхъыфӏт жиӏэу режиссёрым къызжиӏа нэужькӏэ, унэм сыкӏуэжа нэужькӏэ абы селэжьу, селэжьу, унагъуэми я щхьэр езгъэужэгъужауэ, хэти уже кӏэлъымпӏэр къэщтаунымкӏэ зигъэпщкӏуу еууей мыгъуэ, мыбы щӏедзэ жаӏэу, мис ауэдэ ӏэджи къысхуихуа сэ. Дэ ди лэжьыгъэм, профессие актерскэ лэжьыгъэм, Уи гурэ уи псэрэ етауэ умылажьэу щытмэ, лъэбакъуэ пхуэчынукъым. Лъэбакъуэр хуэм цӏыкӏуурэ убакъуэм, убакъуэм, убакъуэурэ езым зыкъуигъэщӏэнущ, пхузэфӏэкӏынури, пхузэфӏэмыкӏынури, ауэ абы убэкъуэн щхьэ улэжьэн хуей лэжьыгъэ, лэжьыгъэ, лэжьыгъэ. Псалъэ жыпӏэкӏэ ӏуэхур зэфӏэкӏынукъым, спектаклри къохъулӏэнукъым. Лэжьыгъэ. Лэжьэн хуейуэ сэ къызолъытэ, ар сэ си гупсысэкӏэура? Апхуэдэ гупсысэкӏэ псоми яӏэ сщӏэраӏым сэ апхуэдэ си гупсысэкӏэр. Практикэ. Схуэдэ ӏуэхугъуэри практикэра къыщыпщӏэр. А практикэ къэпщӏэн щхьэ улэжьэн хуей. Пщӏэнтӏэпсыр къыпхихуу улэжьэн хуей, пщӏэнтӏэпс пхэкӏын хуей уи лэжьыгъэр тэмэму езы цӏыхум ебгъэдэплъхьэн щхьэкӏэ. Театрым сэ си щхьэкӏэ щӏэх-щӏэхыурэ сынокӏуэри, Заур, уэ нэхъ къохъулӏэхэм ящыщу сэ слъытэр Хьэпэщыпхэ жыхуиӏэ спектаклра. Хьэпэщыпхэр Зытхар ӏутӏыж Борис, зыгъэувар Емкӏуж Анзорщ. Макъамэ куэд щӏэту. Ара къыщӏэкӏын цӏыхум ягу щӏыдыхьэр. Макъамэ хэтщ, уэрэд хэтщ, къафэ хэтщ, щӏалэгъуалэр куэду хэтщ. Щӏалэгъуалэ хэтхьэми абы нэхъ Нэхъ убгъуа ещӏ, спектаклыр нэхъ убгъуа ещӏ, тыншауи схужыӏэнукъым, Емкӏуж Анзор Тхьэм игъэпсэу жызоӏэ. Апхуэдэ лэжьыгъэ, лэжьыгъэ хъарзынэ къыдигъэкӏуэкӏащ, иджи хъарзыну, тфӏэфӏыпсу, дыгуфӏу, дыгушхуэу дыздэлэжьащ, ауэдэу къыдэдгъэкӏа спектаклыр. Репетицэ сиӏэнущи, сэ си щхьэ теухуауэ, нобэ репетицэ хьэпэщыпхэр сиӏэнущи. Абы тӏэкӏу сыкъызэрыхэщраӏым ар. Апхуэдизкӏэ Анзор ищӏыфат, апхуэдизкӏэ абы цӏыху хэтхьэр зэкъуэт ищӏыфат, апхуэдизкӏэ тригъэгушхуати, Сэ сыхуейт, репетицэ сыщыкӏуэм дей сэ сыгуфӏу сыкъажэт, сыкъакӏуэтэкъым, сыкъажэт, нобэ репетицэ диӏэнущи, мыр тӏэкӏу щӏэрыпсу къэзгупсащи, хэслъхьэн, мыр тӏэкӏу сигу ирихьыжаӏым, мыр тӏэкӏу жесӏэнщи, мыр хедгъэхыжын, ар иду щытмэ, имыдэмэ хуихыжынутэкъым, иджи пхуилъхьэнутэкъым, иду щытмэ, Тхьэм игъэпсэу жызоӏэ, Анзор, ищӏыфа! Ищӏыфа, цӏыхур зэкъуэт ищӏыфа спектаклым къыхищӏыкӏыфа макъами, уэрэди, къафи хэту икӏи сфӏэфӏыпсуи соджэгу. Нобэр къыздэсми, ар зэрагъэуврэ зэман хъарзыни дэкӏащ, ауэ си гугъэмкӏэ цӏыхухэм яфӏэфӏу, зэ еплъами къытрагъэзэжурэ. Къокӏуэ.

Хьэдэфхэ Хьэнафи Хьэнифэ и къуэ закъуэ Мощэкӏэ зэджэджи Мощэ фи пащхьэ нахуэм итщ. Сефакӏуэ-ешхакӏуэщ, сылэгъунакӏуэ щауэщ, гупым сэгыхьэмэ, зэриухыр зауэщ, ауэ ӏуэхуфӏхэм тӏэкӏу сыкъыдэхуамэ, мис итӏанэ сотхыр лъагъуныгъэ усэ. Сэ фымыгузавэ. Сыфхуэзэнщ иджыри. Хьэпэщыпхэ спектаклым емыфэгъуэкӏыу А при чем здесь Хьэпап? жери сыщоджэгу Хьэпап и ныбжьэгъу Хьэчыкъыу. Ари цӏыхум нэхъ яфӏэфӏ дыдэхэм щыщщ. Уей, нэхъыфӏ дыдэу слъагъу ролхэм ящыщым Хьэчыкъыр. А спектаклыр зымыцӏыху куэд Къэбэрдейм исыжу е еплъауэ, псори еплъауэ схужыӏэнукъым, ауэ куэдым яцӏыху Ар пычыгъуэ-пычыгъуэурэ акӏэ-мыкӏэ илъщ, е спектаклым нэмыщӏ интернетым акӏэ-мыкӏэ илъщ. Спектаклым спектаклыфӏу къехъулӏат Зехов Заур, Адыгейм щыщ, пщӏэшхуэ зиӏэ народный артистщ, зыгъэувар, Адыгей театрым щолажьэ. Хьэпап спектаклым пщӏэ еплъа щыӏэщ. Апхуэдизкӏэ ягум дыхьа цӏыхум къыщекӏуэкӏ ӏуэхугъуэр дыдей. Адыгэбзэ къабзэ спектаклым къыщокӏуэкӏ дэ ди псэукӏар, дэ ди къекӏуэкӏыкӏар. Арауэ къыщӏэкӏыну жызоӏэ, итӏанэ хэлъ гушыӏэр, гушыӏэшхуэ зыхэлъ спектаклщ. Псалъэ къудейхэм ущӏэдэӏухьу щытмэ, гушыӏэшхуэ зыхэлъ спектаклщ. Апхуэдизкӏэ зэгъэкӏуауэ, апхуэдизкӏэ дауэ, сыт хъунуми, дэнэ къыщекӏуэкӏынуми, апхуэдизкӏэ зэгъэкӏуауэ итхащ.

Дыкъэкӏуащ. Ар сыт хуэдэ ӏуэху? ӏуэху щыжытӏэкӏэ кӏэлъхуэс ӏуэхуу уи мыгугъэ, гушыӏэкӏэ къыщӏидзэрэ пэжыныгъэкӏэ иухыжу фӏылъагъуныгъэм и лъэныкъуэкӏэ гъэзауэ щыт ӏуэхущ дыкъыщӏыпхуэкӏуар. Аращи, сызлъытыр слъытэжын жыпӏэу шэдым дыхыумышэу гъуэгу гъущэкӏэ мы дызыхыхьэ ӏуэхум дыхэпшыжын плъэкӏынумэ къыджеӏэ. Сэнэхъ. Уа, Хьэчыкъ, иджы зи гугъу пщӏыр къызгурыӏуэркъым. Си акъылым къитӏэсрэ сэбэп сыфхуэхъуфынумэ сыхьэзырщ. Мы уи пащхьэм ис лӏым и цӏэр Хьэпапщ. Мыбы дэзмыгуэшу си джийм зы дзэкъэгъуэ езгъэхкъым. Анэкъилъхум хуэзгъадэу си къуэшщ. И нэр къиӏэту къызэрыӏуплъэрэ и ӏэпкълъэпкъ пщыкӏутӏым щӏиубыдауэ лъагъуныгъэшхуэм кърехуэкӏырт.

Уэ ущыджэгу спектаклым еплъу солъагъу. Уеплъам иджи къэкӏуахэм, къыздеджаи, къыздеджахэм я ныбжьэгъуи, спектакль Сэ сызыхэт и закъуэкъым, Сэ сызыхэмыти, спектакль зыгуэр премьерэ щыӏэным хъыбар дгъащӏэ, деплъынут, фӏэфӏт, жаӏэурэ ӏэджэрэ къэкӏуам иджи къокӏуэ. Иджи абы дызэфӏэкӏуэдакъым дэ дыздеджахэр, абы щыӏэ лъэныкъуэ дыздеджахэр иджи дызэныбжьэгъущ, дызопсалъэхэ, иджи дыздотхыхэ, иджи дызэкӏэлъокӏуэ. Дызэфӏэкӏуэдаӏым ар гуфӏэгъуэшхуэу къызолъытэ сэ си дежкӏэ. Абы ущылажьэм щыгъуэ, дауи, уэ укъыщалъхуам хуэдэ дыдэ хъу хъунтэкъым ар. Мыбыкӏэ мы республикэмкӏэ уэ уи щӏыналъэмкӏэ уи псэр къеӏэ хъунт. Сыкъеӏэт, сыкъеӏэт, Иннэ, сыкъеӏэт. Къеӏэт иджи сыкъэкӏуэжами сфӏэфӏт. Ауэ сыкъэкӏуэжым модиз илъэси мобы щызгъэкӏуэдауэ, илъэс къэс сыкъэкӏуэжыну сыхуейуэ. Мис ауэдури илъэсихыр схьа Икӏи сыхущӏегъуэжкъым сэ Шэрджэс театрым сызэрылэжьамкӏэ, абы абы и лэжьыгъэ хъарзынэ есхьэкӏащ, лэжьыгъэ къабзэ есхьэкӏащ, цӏыху къабзэхэм садэлэжьащ, нэхъыжь ирехъу, нэхъыщӏэ ирехъу, Тут Тезадэ, Абдокъуэ Тамарэ, тӏэкӏу нэхъыщӏэӏуэ Дыщэкӏ Руслъан директору щытащ театрым. Кӏэдыкӏуей Артур директору щытащ ар, Кӏэдыкӏуей Фатӏимэ. Видео сыт птрахауэ е интернетым къралъхьэжауэ, е мыдкӏэ уи ныбжьэгъу сыт зыгуэрым уигъэлъэгъужмэ, уэ уи гум зрихьыжрэ езым? Зэи. Зэи зрихьыжӏым, гъэщӏэгъуэнщ ар. Къысхуэхуу зызэмызэ, соплъыжей абы. Мыдей моуэ дытэкъым зэрыщӏынуи ар, мыдей моуэ дыт зэрыщӏынуи ар. Зэи сигу ирихьыжӏым. Узыхуэарэзыжымэ.

Закъуэтӏакъуэххэ, сэ сигу щрихьыжыр. Закъуэтӏакъуэххэ. Ар фӏырэ ӏейрэ иджыпсту схужыӏэнукъым, ауэ зэрыщытыр ара? Фӏыуэ къыщӏэкӏыну зыуэ. Уэ узыхуэмыарэзыжу сытмэ нэхъ. Сызыхуэарэзыжым зызгуэӏэн. Ара? Дэ ди театраплъэхэм я бжыгъэм хэхъуэрэ, хэщӏрэ, къекӏуалӏэрэ цӏыху? Иджыпсту фӏы дыдэу къокӏуалӏэ, Инна. Къыздекӏуалӏэр комедиера, Театрым сыт хуэди иӏэщ, драми иӏэщ, трагедии иӏэщ, трагикомедии иӏэщ, ауэ къыздекӏуалӏэр комедие, цӏыхум зигъэпсэхуну, гуфӏэну, гушхуэну, дыхьэшхыну, аращ иджыпсту цӏыхур зэр. Ар ӏейр жу схужыӏэнукъым, ауэ зэрыщытыр ара? Ар къызыхэкӏыр дауэ еплъыта? Драмэм гъащӏэра, гъащӏэра, ди нэхъыжьхэм зэрыжаӏэр иджыпсту гъащӏэра, иджыпсту тӏэкӏуи Зэман зыхэзэрыхьам, тӏэкӏуи мо лэжьыгъэ цӏыхур къатехьэлъэ, махуэ къэс дэнэ къитхыну, мыр дэнэ къитхыну, мор дауэ тщӏыну, жу тепсэлъыхьыр гъыну хуейкъым цӏыхур. Щыгъын ӏуэхугъуэ зы лъэбакъуэ фӏэкӏ умычым урохьэлӏэ, лъэбакъуитӏ фӏэкӏ умычым урохьэлӏэ. Дэн дей ущрохьэлӏэ иджыпсту? Апхуэдэу гъащӏэр хъуа ди жагъуэ зэрыхъунщи? Щымыӏэныгъэр нэхъыбэ щыӏэм нэхъ. Аращи, ар дэни щыгъыфыну? театрым къэмыкӏуэми. Ауэ зигъэпсэхуну, гушхуэну, гуфӏэну хэзыщӏыкӏхэм къагъэлъагъуу, актерхэм еплъу, абы гуфӏэ гушхуэу, абы дыхьэшхыу я нэгу зрагъэужьыну ар нэхъ къащтэ. Сэ сызэреплъымкӏэ ар. Иджыпсту ауэдэ къысщохъу. Щӏалэгъуалэ яхэт къекӏуалӏэхэм? Илъэс ебланэ хъуауэ театрым сызэрылажьэри, сэ сызэрылажьэм сэ гу ялъызотэ, щӏалэгъуалэм нэхъ дихьэх хъуащ. ди спектаклхэм. Нэхъ къатхэ хъуащ, щӏалэгъуалэ куэд къотхэсти. Мыр дауэ? Нтӏэ, мыр дауэ? Мыбы деплъынут, мобы деплъынут, мыдрейм деплъынут. Дынэкӏуэфкъыми, а жыжьэ щыпсэу щӏалэгъуалэм театрым дынэкӏуэфкъыми, дауэ деплъагъуну, дэнэ къитлъагъуну илъщ, ютубым илъщ спектакль хъарзынэхэр, ауэ ар ютубым дэ театрым къыщекӏуэкӏ спектакль псор ютубым итлъхьэжкӏэ дэ дыщӏэлэжьэжыр сыт лъэныкъуэкӏэ къапщтэмэ ауэ ютубым илъ спектаклхэр жызоӏэ мис мыхьэм бэхьэм феплъ мис мыхьэр илъщ мис мыхьэр щыӏэщ жызори тхьэм уигъэпсэу деплъащ жаурэ къатхыж деплъащ дигу ирихьащ театрым сыщынэкӏуэным дей кассэм сыӏухьа иужькӏэ билет диӏэжкъым жаӏэрэ къызжаӏэу щытмэ Уи фӏэщ зэрыхъун, ар апхуэдизкӏэ си гуапэ мэхъури. Дэри. Нтӏэ. Дэри ди гуапэ мэхъу. Билет умыгъуэтамэ, унэщхъеин хуейуэращ, ауэ сэ сфӏэфӏ ӏей уэдэ псалъэ зыхэсхыну. Дэри дыщӏоупщӏэ зэзэмызи щыӏэ мыбы, цӏыху къэкӏуэр, дауикӏ, артистым и дежкӏэ цӏыху нэхъыбэ щӏэсым, цӏыху нэхъыбэ щӏэсым нэхъ нэхъыбэу къеплъу щытмэ, ар гуфӏэгъуэшхуэщ артистым и дежкӏэ. Артистыр сыт а гугъу къыхуейуэрэ цӏыхур къэӏэтмэ, а спектаклыр къриуда, а жэщыр зыфӏэкӏащи, Тхьэм дигъэпсэу, щхьэщэ пщӏынрэ укӏуэжын. Дауикӏ, нэхъ къыдощтэ цӏыху нэхъыбэу щӏэсуэ, цӏыху нэхъыбэ къыдэплъмэ, цӏыху нэхъыбэм гулъытэ къытхуащӏмэ, тфӏэфӏщ а зыфӏэмыфӏ артист щыӏэкъым. Сабийхэм папщӏэ таурыхъхэми ухэтщ. Сызригугъэмкӏэ, балигъхэм Ебгъэлъэгъуну, яфӏэщ пщӏыну нэхъ тыншщ сабийхэм уадэлэжьэн нэхъ. Сабийхэр къыпхуэгъапцӏэкъым. Уей къыпхуэмыгъэпцӏэну, иджыи зыкъыуамыгъэгъэпцӏэну, ар мыдыхьэшхэнумэ, апхуэдэ хьэшхыр си ӏуэхум, а, ар абы, ар абы и фӏэщ пщӏын щхьа, а тау, таурыхъ псысэ, иджыпсу дзэрыджэгухэр нэхъ гугъущ, мыдрей нэхъ балигъхэм дзэрыджэгум ебгъапщэу щытмэ. Ягу иримыхьмэ. Къолӏэлӏэнукъым. Къолӏэлӏэнукъым, я щхьэ ӏуэху зэрахуэу щысынущ, ауэ я гу ирихьу, я гум дыхьу, я фӏэщ бгъэхъуу ущыджэгум дей ар сыт хуэдэу къоплърэ? Мис абыхэм я нэм ущӏэплъэ хъунущ. Мис абыхэм я гуфӏэкӏэм уеплъ хъунущ. Абдей четвертый стена къэзгъэсэбэп, абдей соплъ, я нэгум сыщӏоплъэ, я гуфӏэкӏэм сыщӏоплъэ. О-о-о-о-о! Куэдым укъацӏыху, куэдым укъащӏэ. Уэрамым ущрикӏуэ, уэ сщӏэрэ хьэгъуэлӏыгъуэ укӏуа нэгъуэщӏ зы ӏуэху гуэр Зэхуэс гуэр укӏуа, моуэ укъацӏыхуж, моуэ укъыбгъэдыхьу, сыту апхуэдэу щытым де уи гуапэу хъуу хъунщ. Итӏанэ ущыартистым де адрей къызэрыгуэкӏ цӏыхухэм ещхьуи дунейм утетыфым, пэжкъэ. Къузауэ, къузауэ щыӏэщ, щыӏэщ. Утогупсысыкӏ абы. Артистыр артистщи, ар лэжьыгъэщи аращ, ауэ мыкӏэ цӏыху псори дызэхуэдэщ дэ. Цӏыху псори зэхуэдэу дыкъигъэщӏащ дей. Утегупсысыкӏа нэужькӏэ зыгуэр е къыбгъэдыхьэн зыгуэр мобыкӏэ ущыслъэгъуат, мобыкӏэ мис услъэгъуат, дигу ирихьар Тхьэм уигъэпсэу къызбгъэдыхьэр жаӏэр дигу ирихьащ жаӏэуращ, ауэ дигу иримыхьа жаӏэу къыдбгъэдыхьэнуми тщӏэкъым. Псори ягу ирихьыну ауэдэу щытуракъым, ауэ Аращ жысӏэр, дигу ирихьащ, жаӏэу мис ауэду. ӏэплӏэшхуэ къытхуащӏу, фӏыщӏэшхуэ фхудощӏ, дынокӏуэ, дынывоплъ жаӏэу ауэду хьэгъуэлӏыгъуи сыщрохьэлӏэ, шхапӏэ щӏыпӏэ сыщӏэсми сыщрохьэлӏэ, уэрамым срикӏуу ӏэджэри сыкъагъэувыӏэ, Си закъуэкъым ар. Артист театрым щылажьэ псоми я натӏэр арат. Я натӏэ дэнэ мыкӏуэми, дауикӏ, ар къацӏыхуж икӏи ябгъэдохьэ, икӏи щхьэж и зритель, щхьэж зрителым езым и фӏэфӏ артист иӏэщ. Сыт щыгъуи узэрынэжэгужэм, узэрыгуфӏэм щхьэкӏэ, артистым и гъащӏэр апхуэдэу щыту къащохъу цӏыхухэм. Уей, сыт щыгъуи сыгуфӏуи схужымыӏэну. Си лэжьыгъэ нэхъыбэр си лэжьыгъэ зытеухуар гуфӏэгъуэ, дыхьэшхыр, гуфӏэн цӏыхур гъэгуфӏэн гъэдыхьэшхын нэхъ зытеухуар иджыпсту ӏейуэ зытегъэщӏар аращи, аращ ауэдэу щытыр, ауэ. Уей сыт щыгъуи сыгуфӏу схужымыӏэн щынэщхъей щыӏэм, куэдрэ щыкъепэзэзэхи щыӏэм, ӏэфӏу щыжей щыӏэм. Ауэ пырыфкӏэ зрительхэм пырыфкӏэ зыкъезгъэлъагъуэкъым. Сынэщхъейу, гукъеуэ сиӏэу, сыту ауэдэу зыкъезгъэлъагъуэм. Ахэр абыхэм хуейкъым. Адэкӏэ, Заур, мис мыхуэдэ роль къызатыну сыхуейт, мис мыхуэдэ спектаклым сыщыджэгуну сыхуейт жыпӏэу сыт хуэдэ хъуэпсапӏэхэр уиӏэ? Уей сиӏэу сащӏам, хъуэпсапӏэ, драмэ сыщыджэгуну сыхуей, трагедие сыщыджэгуну сыхуей, схузэфӏэкӏым сеплъыну сыхуей, сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏэ хэт абы хуэмейр? Сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи схузэфӏэкӏым сеплъыну сыхуей. А драми ирехъу, а трагедии ирехъу. Апхуэдэ ӏэмал уиӏэу Тхьэм удигъэлъагъу. Апхуэдэ ӏэмал Тхьэм дигъэлъагъу. Кӏэух псалъэу, нобэрей ди нэтыным къеплъахэм сыткӏэ захуэбгъэзэн, сыт яжепӏэн? Дызыхуэлажьэри, цӏыхубэращи, Тхьэм фигъэпсэу жызоӏэ, фыкъокӏуэ, фыкъотхэ, фыкъопсалъэ, ар дэ ди гуапэщ.